n'aw dɔgɔkɛ n'aw balimakɛ an'aw ka kalanden n'a ko ale ma ko sɛkina amada mali min jara mali kɔnɔ mali kɔkan farafinna farajɛ la nin y'aw ka baro ye n bɛna mana min bɔ bi mana in bɛna bɔ aw de ye mana in sigira sen kan ka se ka ɲɛnafin bɔ aw la rezo sosiyo kan ɔ an bɛna o mana baro dɔ de kɛ aw ye bi ka ɲɛnafin bɔ aw la aw ka se ka ba maliba ɲɛnafin bɔ k'aw to aw ka tunga fɛ n bɛ mali kɔnɔ mali kɔkan bɛɛ fo an bɛna tɛmu min ta aw ye bi ka baro k'o kan an faw tile anw ka duw tun ye duba kelen de ye donda tun ye dondaba kelen daga tun ye dagaba kelen an mɔkɛw ye mara kɛ ten an faw y'a kɛ ten nka bi anw ka ɲamana laban kɔnɔ an ka du dondaw cayara an ka dagaw cayara du kɔnɔ bɛɛ kɛr'i yɛrɛ ta ye bi an mɔkɛw m'o kɛ an faw m'o kɛ o kɛra anw bimaw de tile la ɔ ne bɛna mana bɔ balima juguya mana de kan bi sinji juguya mana aw m'a ye masa rahamani ko k'ale tɛ sinji jugu fɛ hɔrɔnya tɛ sinji jugu fɛ n bɛna baden jugu mana min bɔ bi kɔrɔkɛ ni dɔgɔnin ka mana don an ka sosiyete kɔnɔ bi i b'a sɔrɔ ala kelen bɛ ka hɛrɛ ta ka di dɔgɔnin dɔ de ma o dɔgɔnin yanni a ka hinɛ dukɔnɔmaa tɔw la a bi bɛɛ k'a faden ye a bɛ yɛlɛ tɔw la dɔw bɛ yen fɛn tɛ u bolo hali ni tobili ma kɛ u bɛ yɛlɛ ko karisa m'a faden kɛ ne ye wa i m'a ye bi hali u ma daga sigi bi a ma foyi y'a ɲɛ la fɔlɔ e n balimakɛ i filila dɛ mun n'i y'a mɛn ko sinji sinji kɔrɔ ye ko hinɛ aw ma ko dɔ mɛn ni ni gɛlɛyara kojugu n ko mɔgɔw b'a fɔ ko a kɛra komi karisa ma sin min ka d'a kan n'i ma sin min i tɛ hinɛ o de kama n'i ye sin min a bɛ fɔ i ni bɛ hinɛ an bɛ ka baden minnu ka mana bɔ aw ye tan an ka bamanan bamanana dugukɔrɔba dɔ tun bɛ yen u b'a fɔ a ma ko donbugu donbugu tun ye duguba ye kalan tun bɛ donbugu kɔnɔ hɔrɔnya tun bɛ donbugu kɔnɔ balimaya tun ka di donbugu kɔnɔ cɛkɔrɔba dɔ tun bɛ yen ko bama denkɛ fila tun b'a bolo a denkɛ fɔlɔ tɔgɔ ye ko jimbo a denkɛ filanan tɔgɔ ye ko surakata ninnu bɛɛ kun bɛ donbugu kɔnɔ cɛkɔrɔba ye kɔrɔkɛ wele k'a tɛgɛ bɔ kalan na a ko ne dɛsɛra an ka denmisɛnninw dɛmɛ e ni ne ka jɛ ka baara kɛ cɛkɔrɔba taara ekɔli la don min na k'a bɛ taa kɔrɔkɛ bɔ ekɔli karamɔgɔw k'a ma k'a ka sabali ko jimbo hakili ka di kalankɛla don jimbo ye denmisɛnnin ɲuman ye cɛkɔrɔba ko ne kɔrɔla n kelen de bɛ foro kɔnɔ du ka bon ale ka fara ne kan an ka jɛ ka denmisɛnninw balo jimbo bɛ bɔ kasi ɛɛ kalan na don min na a kɛra kasi de ye jimbo nana ka jɛ ekɔli kɔ pewu a dɔgɔkɛ surakata a b'o dɛmɛ o ka kalan kɛ dɔgɔnin tɔw bɛ ka dɛmɛ muso filanan min bɛ cɛkɔrɔba bolo o denw ye muso de ye cɛkɔrɔba ala ka sarati bɛna se a ma a ye denw wele bɛɛ nana a ko surakata a ko naamu e de bɛ lekɔli la bi i bɛ denmisɛnnin tɔw bɛɛ ɲɛ i kɔrɔkɛ ka kalanko n y'o tiɲɛ walasa a ka ne dɛmɛ ka se ka aw doni ta a ko surakata i hakili to du la ni ala ye hɛrɛ k'i ye a ko kɔsen tɛ bila ɲɛsen ɲɛ tugu i kɔrɔkɛ kɔ n y'aw kalifa ɲɔgɔn na a ko jimo i janto du la i janto i dɔgɔw la cɛkɔrɔba y'a ka denbaya fara ɲɔgɔn kan a ye bɛɛ kalifa kɔrɔkɛ la a ko bɛɛ ka tugu kɔrɔkɛ kɔ kɔrɔkɛ nin tɔgɔ ye ko jimbo kɔrɔkɛ nin ye hɔrɔn ye dɛ a bɛ sɛnɛ kɛ cɛkɔrɔba fatuli kɔrɔkɛ bɛ soli kabi fajiri a bɛ taa kungo kɔnɔ n'i y'a dotɔ ye dugu kɔnɔ fo saafo seli a bɛ lɔgɔ ɲini fo ka a kun camancɛ si bɔ ni dɔgɔnin ko min ka d'a ye a b'o de san surakata nana kalan kɛ n'o ye dɔgɔnin ye a yirala k'a fɔ ko kalanminɛn dɔw bɛ fo k'olu san surakata a donna kungo kɔnɔ a ye lɔgɔ ɲini ka na feere k'o minɛn san ka d'a dɔgɔnin ma fo maaw bɛ ɲɛbɔ surakata fɛ maaw hakili la ko minisiriden don ɛɛ o don tile ma surakata ye kalan kɛ dɛ f'a y'a ka diplɔmu sɔrɔ kɔnkuru dɔ bɛ yen wari dɔ bɛ yen n'o t'i bolo i tɛ se ka kɛ fosi ye f'i k'o wari de bɔ k'o kɔnkuru kɛ o don tile ma o y'a sɔrɔ muso furu sera jimo ma kɔrɔkɛ ma kɔrɔkɛ ɲuman nin ka muso furu wari a y'o wari ta ka taa di dɔgɔnin ma k'a ka kalan kɛ n'a ye ko muso ko waati tɛ tɛmɛ bɛɛ dabali banna o ba tun bɛ o don ba mara ma tun bɛ yen surakata ale kɛra balima ye a yaadalen tun don kɔrɔkɛ ye wari d'a ma waati min na ni kɔnkuru in kɛra surakata gaɲɛna kɔrɔkɛ sera muso furu ma n'i ko kɔrɔkɛ ma ko munna k'e tɛ muso furu a ko muso furu kuma tɛ tɛmɛ a bɛ sɛnɛ de kɛ tigaw bɛ na ɲɔ bɛ na malo bɛ na a bɛ soli foro la a bɛ bɔ foro la sufɛ n'i b'a fɛ ka kɔrɔkɛ ye i bɛ na sufɛ de ni fajiri selila a bɛ taa foro la seli mana se a kelen de bɛ bɛɛ ka selimafini san a bɛ lɔgɔ ɲini ka bila a ma doni da maa si kun diɲɛ kɔnɔ a ko ne fa ye doni min d'a ma n bɛ doni in ta n jan bɛ du la n jan bɛ n dɔgɔninw na ala nan'i to a ka masaya la o don tilema surakata ale ye baara ɲɛnama sɔrɔ fo ka na kɛ ɲɛmɔgɔ ye o bɛ kɛ don min na kɔrɔkɛ muso furu kuma tɛmɛna a kan fo san bi saba ani fila a ma muso ta surakata ye baara ɲɛnama sɔrɔ k'a to san mugan ni seegin na bɛɛ dabali banna surakata nana a ko a ba ma ko na n ye baara sɔrɔ an bɛna kɛ fɛn ye kɔrɔkɛ ko n dɔgɔ n bɛ dugawu k'i ye ala ka hɛrɛ k'i ye kɔrɔkɛ in de bɛ baara bɛɛ la a bɛ lɔgɔ ɲini a bɛ sɛnɛ kɛ a tɛ fini ɲuman don i t'a parilen yɛrɛ ye n'a nana ka taa safo seli a bɛ n'i da n'a ye fajiri seli a bɛ taa foro kɔnɔ surakata mana a fɔ diɲɛ fɛn fɛn ka d'a ye a b'a ɲini ka d'a ma fini wo sabara wo bɛɛ tun bɛ ɲɛbɔ surakata fɛ k'a to o kɔni la ala ni kɔrɔkɛ ye sababu surakata y'a yɛrɛ ka diɲɛnatigɛ saraka ka di a balimaw ma a ko ka d'a kan n fa de ye du kalifa n na ne bɛ kalifa in minɛ ni ala ye balimajugu a bɛna dɔn jumɛn na jaa surakata ye balimajugu dɔgɔkɛ nin nana baara sɔrɔ ka kɛ patɔrɔnba de ye a ka sara fɔlɔ dira a ma waa kɛmɛ a nana se a ba sigilen ma a ko na marama n ka sara kɛra bi wari filɛ an bɛna kɛ fɛn ye a ma foyi fɔ kɔrɔkɛ ye ala ni kɔrɔkɛ nɔgɔlen don o don kɔrɔkɛ nin bɛ tile baara la fo k'a kɛ maaw mɔkɛ ye bɛɛ bɛ tulonkɛ k'a fɛ muso furu waati bɛɛ tɛmɛna a teri bɛɛ ye muso furu a tɛ se ka wari fara ɲɔgɔn kan a mana diɲɛ fɛn fɛn sɔrɔ ko k'a don du kɔnɔ ne fa y'o de fɔ n ye balimakɛ jugu in waati min na a ye nafolo sɔrɔ fo kalo saba kalo naani kɔrɔkɛ k'a ma don dɔ a ko surakata a ko naamu kabi e donna baara la kalo o kalo ne b'a mɔgɔ lamɛn de k'aw ka sara kɛra i kɔrɔ ye ne hali i ma fɛn fɔ ne ye kana wari di ne ma nka bonya da n kan surakata y'i sigi k'a kɔrɔkɛ lajɛ a ko jimo n'i hakili dalen bɛ ne ka wari kan i jigi b'o kan ala de ye ne ta kɛ n ye dɛ n de tɛ faden sago ye dɛ danga tɛ ne kɔ ne yɛrɛ bɛna muso furu tile fila in na ne bɛ sara kɛ e t'i ka sɛnɛ la ko ne fana bɛ n ka kalan de la e de ye ne dɛmɛ ka ne ka kalan kɛ wa kɔrɔkɛ ko n dɔgɔ ne m'a fɔ i ka fɛn di yan n k'i ma ko i dɔgɔ de y'i ye hali a yira n na dɔrɔn a ko n t'o kɛ bi n t'a kɛ sini n'i jigi bɛ ne ka sara wari kan i jigi b'o kan dɛ ahɔn ne tɛ dangaden ye han e n balimaw kɔrɔkɛ min y'a ka diɲɛnatigɛ saraka dɔgɔnin min ye o dɔgɔnin de kɛwale filɛ a kumakan filɛ kɔrɔkɛ ma e ne balimaw an ka sabali dɔɔnin ala ni dɔgɔnin ye wari sɔrɔ sɔgɔmada fɛ a bɛ soli ka taa ba kɛrɛfɛ a bɛ wari d'o ma ba marama yɛrɛ tɛ den foyi fɛ du kɔnɔ tuguni ni surakata tɛ ka d'a ka wari b'a bolo an ba an mansaw ka yafa an ma du caman cilen bɛ bi k'a sababu kɛ an wolobaga n'an wolofaw ye ka d'a kan ala mana hɛrɛ di min ma du kɔnɔ u b'a yira u b'o de fɛ u bɛ duwawu bɛɛ k'o de ye ko bɛɛ bɛ kɛ o de kama u tɛ maa si jate hali ne ye dɔgɔ ye e bɛ kɛ kɔrɔ ye ka d'a kan fɛn dɔ bɛ yen bamanan kɔsen tɛ bila ɲɛsen ɲa n ta ye nin ye bɛ anw de bara bi n'o tɛ fɔlɔ cɛkɔrɔba bɛ du kɔnɔ n'i ni fɛn fɛn nana dutigi ta don i ka muso furu wari bɛ bɔ du kɔnɔ i ka cɛso bɛ jɔ ka d'i ma n'i ye den wolo bɛɛ ka k'a la bɛɛ den don nka o bɛɛ dabilara bi bɛɛ kɛra i yɛrɛ ta ye musokɔrɔba nana nɔrɔ surakata la fo ka maaw dabali ban maa dɔw y'a jimbo wele ko jimbo e y'i ka diɲɛnatigɛ bɛɛ kɛ k'a kɛ ninnu a k'i ba bɛ ka kɛwale min ɲɛ t'a la n'i ma fɛɛrɛ k'i dɔgɔnin na i dɔgɔnin bɛna taa k'i to a ko ne dɔgɔnin don a to yen kana foyi kɛ i b'a sɔrɔ ala de sɔnna ko k'a kɛ tan ne fa ko ne ka min kɛ ne b'o kɛ ne ye layidu minɛ n fa ɲɛnama ye k'a dalen to kaburu kɔnɔ n t'a janfa dɛ jimbo tora a b'a ka foro taga la dɔgɔnin nana wari sɔrɔ ka maaw lasigi k'ale bɛna muso furu a y'a fɔ jelikɛ ye jelikɛ ko k'e kɔrɔkɛ de kan k'a fɔ ne ye a ko jelikɛ ma n'i t'a fɔ a to yen n bɛ t'a di maa wɛrɛ ma o b'a fɔ kɔrɔkɛ sigilen bɛ du kɔnɔ a y'a mɔgɔlamɛn de k'a dɔgɔnin bɛna muso furu ale min ye kɔrɔkɛ ye ale ma muso furu kɔrɔkɛ ka muso furu wari a y'o ta k'o di dɔgɔnin de ma ko dɔgɔnin ka kalan ka ɲa o kalan ɲɛnen dɔgɔnin ma jugu wɛrɛ y'a yɛrɛ la ni kɔrɔkɛ in tɛ kɔrɔkɛ nin ye lɔgɔ don ni dɔgɔnin ye fo k'a kuncɛ cɛmancɛ si bɛɛ bɔ ka ban e mari masa an ka sabali dɔɔni yanni an ka miiri bi la kunun tɛmɛna dɛ karisa ye nin kɛ ne la bi i miiri karisa delila ka ɲuman caman k'i ye kana maa ka sɛgɛn kɛ sanjikɔrɔwɔsi ye ala ye tɛ sunɔgɔ la o don tile ma surakata ye tɔgɔ sɔrɔ jeliw bɛ na funɛw bɛ na bɛɛ ko surakata jelikɛ dɔ nana i jɔ kɛnɛma ko surakata i ba ka furu dabɔra i wololi de kama e m'a ye kabi e wolola hɛrɛ sɔrɔla du kɔnɔ kɔrɔkɛ sigilen ko alahu akibaru surakata ye sagaw san a ye misiw san surakata ye siman san ka biriki gosi foroba du a y'a ti fila ye k'a tila ka fankelen jɔ kɔrɔkɛ bɛ si so min kɔnɔ ni san nana kɔrɔkɛ bɛ wuli k'i sigi de ni san tigɛra a bɛ ji furan ka b'a siso kɔnɔ dɔgɔnin dalen bɛ wila kɔnɔ muso filanan denw bɛɛ sirannen don surakata ka farin n'a ka mɔbili na kuma sera jama bɛ boli musokɔrɔba y'i ban bɛɛ la du kɔnɔ k'ale den surakata k'o de ye dugawuden ye bamarama filɛ i kɔrɔ dɛ kɔrɔkɛ nin don dɔ a nana se a ba ma a ko ne ba i bi yafa n ma n bɛ fɛ i ka